Ni min ye ɲɛbila kuma ye i bɛ miko dayɛlɛ fuseni ka foli kɛ ka ɲɛsin kanubagaw ma o kɔfɛ baabu an na sɔrɔ k'a bɔ k'a bin an b'a fɔ fuseni k'a bisimila rawda meja ani fomba meja kan nin sanga in kɔnɔ. alhamdulilayi hali yanni ka don kuma kɔnɔ

an b'a fo an bɛ dugawu don k'a ye mhm. a don kama ni mɔgɔ minnu fatura ɲɔgɔn fɛ an bɛ dugawu don k'u ye ala ka mhm. yɔrɔ suma mhm. ala ka hinɛ u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen nin wagati kofɔlen in na an bɛ meja an fan fɛ n'o rawda meja ye an b'a fo ka fomba meja fo olu yɛrɛ folen kɔfɛ adu gindo n b'i fo o diyara n ye kunu adu gindo bi adu gindo n b'i fo i foli tɛ se ka ban yɔrɔ la i b'an fa balolen ɲɛna i kɛra an fɛ a ɲɛ tɛ yen bi i kɛra an fɛ i ni foli ka kan o diyara n ye i folen kɔfɛ kɔrɔkɛw bɛ na n'o ye mahamadu lalabi ye a bɛ kalan bulon kɔnɔ nin wagati in na a bɛ ka dɔgɔnin lamɛn n'o ye fuseni lalabi ye n b'a fo n ka bonya b'a kan ka taa se ablo lalabi a bɛ kɔdiwari jamana kan n ka foli b'a n ka bonya b'a kan o kɔfɛ dɔgɔninw bɛ kumaso kɔnɔ nin wagati in na n'o ye fomba meja ye i bɛ jaw fɛn fɛn ye lalabiya kɔnɔ ale de bɛ ja ninnu dilan k'u fili n ka foli bɛ dɔgɔnin ye n ka bonya b'a kan ka se pɛrɛte lalabi ma u bɛɛ nana n bilasira u filɛ kumaso kɔnɔ n b'u fo u folen kɔfɛ lala habi ko a ka kuma la ko cɛmannin n'i b'a fɛ k'i ɲɔgɔn ko dan f'i ka k'i bangebaga musoman fɛ o ye tiɲɛ ye ka taa awa jalo tanda sakɔ o tɛ kɛnɛ kan Seni lalabi ka foli b'u ye n ka bonya b'u kan o kɔfɛ an bɛ jamana min kan n'o ye mali ye dɔnni se kɛbaga bɛ mali kɔnɔ fuseni lalabi an bɛ jamana in kodɔnnaw fo an ka kuma kun tɛ kodɔn ye an ka kuma kun de ye lala habi ale de y'an kalan dɔnni de la kariyalen don n'an ta ye k'a d'i ma k'i to i sigiyɔrɔ la i k'a kɛ an kariyalen de don n'o ye siga t'o la o kosɔn an bɛ turabu ni yiri di don o don jamana yɛrɛ kodɔnna folen kɔfɛ adu gindo n b'an ka peresidan fo n'o ye mɔrisɛni ye mɔrisɛni ka taa se an ka mɛtiri saba ma wɔlɔgɛm mɔdi sisoko segu n bɛ ninnu fo kosɛbɛ foli bɛ laban ni gawusu kalilu bɛrɛte yɛrɛ ye ala k'a dayɔrɔ suma ami ami ami ye kuma ɲɛbila kuma su in na inshallah merci o diyara n ye kanubagaw ni filɛlikɛlaw aw bɛɛ bɛ k'an lajɛ rawda media fomba media kan k'a ɲini aw fɛ video a y'a partage bɛɛ lajɛlen ka se k'a sɔrɔ min bɛ ka fɔ o nafa kan ɛɛ n'i ko lalabi ka kalanbulon lalabi denw i b'a fɔ cogoya kelen u bɛ dɔn ni min ye laturu dɔnni siya bɛɛ ala ta k'a fɔ u b'o dɔn nka n'i ko laturu o ye donnen o ka jiri fɔlɔ kɔnɔ ɛɛ fuseni laturuden dɔ bɛ yen ko seju siga t'a la laturuden jumɛn don ne bɛ ala de tanu fɔlɔ ka ala barika da sabu n'i y'a mɛn seju dɔ de sɔnna k'a sigi n dusukun na n'o y'an fa ɲuman ye gawusu kalilu berete lalabi turabu ni i da sera a ma yanni ka kuma turabuden kan n bɛ turabutigi fo ala habi a yɛrɛ folen kɔfɛ i da sera turabuden min ma seju a bɛ yen a sigilen don turabu so fɔlɔ la o turabuden in n'i ni bɛ fɛn min fɛ ale de b'a d'i ma i yɛrɛ ni bɛ min fɛ ni tigitigitigi ni bɛ adamaden caman fɛ a b'a di n'i ni bɛ nafolo caman fɛ a b'a di sini a b'a di cogo di o kosɔn nin filɛ a don ni a sigilen don turabu so fɔlɔ la duuru don a bɛ ci kelen kelen fila fila o nin nin filɛ nin filɛ ka kumakan ni nin bɔra yan n'i taara diɲɛ kɔntina o kɔntina kan tɔgɔ tɔgɔ ka di i b'a wele a la n'a ye ja fɔ seju n'a ye ja fɔ janfa alimami mɛ nin ci cogo o ti falen tɔgɔ bɛ falen tɔgɔ bɛ se ka falen mɛ ci cogo ti falen cogo tɛ falen e m'o bila yan ne m'o bila yan jiginna jigin cogo min na o ci cogo o ti sanze n'i b'a fɛ ni ka di bana de kan i bɛ kuma n'i b'a fɛ ni ka di nafolo kan i bɛ kuma fuseni min na ni fila bɛ kan ka d'a kan mɔgɔ tɛ jɔrɔ k'i bɛ fɛn ɲini aw fɛ k'aw bɛ dɛsɛ turabu kɔni kɔnɔ k'a di an bɛna maa min ka bana b'a la bana yɛrɛ si ma dɔn bana kelen bɛ k'a kamanagan fuseni lahala jumɛn min na seju la k'i ka bana basi ka bɔ a la ni ni papiye tɛ yen sabu papiye filɛ buteli filɛ olu dilan izini a dilanna san min na o dɔnnen don donc turabu jiginna ka sɔrɔ olu tɛ yen kɔ yanni an ka taa papiye ko ni buteli ko fɔ buteli fɔlɔ yɛrɛ tun ye kokakola mɔgɔ ye olu ka izini dilanna san min na san da dɔnnen don donc buteli jɔda tɛ nasiko la papiye jɔda t'a la ni banabagatɔ b'i bolo i t'a dɔn a ka bana bɛ bɔ a la cogoya min na turabu ni fuseni lalabilami i b'a bila duguma tan ni wɔɔrɔ n'i y'a bila duguma tan ani wɔɔrɔ i bɛ banabagatɔ kolonkolon a sanfɛ a bɛ bin o bana in a bɛ wuli ka bɔ o bana in na o y'a bannen o y'a bannen sabu ni a bɛ fɔ a ma ko janfa alimami k'a sababu kɛ kumakan dɔw de ye mhm. ale de balimaw y'a janfa k'a fili kɔlɔn kɔnɔ mhm. a tilala ka bɔ janfa in na mhm. ka kɛ adamaden ye ka masaya kɛ dugukolo in sanfɛ o de la o y'a di ko janfa alimami a kɔrɔ de ye nin ye o nin filɛ ni bana jugu y'i sɔrɔ i ye nin tan ni wɔɔrɔ ci dugukolo sanfɛ t'a la ta t'a la a don hmm. n'i ye ni tan ni wɔɔrɔ ci dugukolo sanfɛ n'i ye banabagatɔ kolonkolon a kan dɔrɔn a bɛ wuli o bana kelen t'a faga walima o to yen ni kelen bɛ ci duguma hmm. i ka taa tasuma ta hmm. sabu u bɛ ka saraka ni turabu ɲagamu u ti kelen ye olu ti kelen ye saraka ni turabu ti kelen ye turabu bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ saraka tɛ turabu ni saraka tɛ fankelen tɛ tɛ fankelen yiri fana ni turabu fana tɛ fɛn fasugu kelen fɛn ɲuman fila de don saraka o bɛ yen pour que k'a dɔn ko saraka ni turabu tɛ fankelen fɛ saraka caman bɛ bɔ hali dugu in kɔnɔ yan turabu tɔgɔ tɛ fɔ yen o tiɲɛ n'o saraka caman bɛ bɔ turabu tɔgɔ tɛ fɔ yen ne bɛ se k'a f'i ye sisan kuma de bɛ na ni kuma ye i bɛ i bolo fa tiga farama la ka dugawu k'a kan ka dugawu k'a kan n'i taara a kɛ siraba sanfɛ ni mɔbili yɛlɛnna a kan siri jugu fɛn fɛn b'i la diɲɛ na a bɛ tigɛ k'i bila pewu o y'i ka siri bɛɛ tigɛ ne ye turabu tɔgɔ fɔra yan ayi turabu tɔgɔ ma fɔ non turabu tɔgɔ fɔra saraka ni turabu kelen tɛ quoi kelen tɛ u y'a bɛɛ ɲagami hali mori ni karamɔgɔw y'a bɛɛ ɲagami fɛn siya kelen tɛ tɛ kelen quoi donc ni n'i b'a fɛ banajugu y'i sɔrɔ a k'i bila o yɔrɔnin bɛɛ n'i ye ni ci duguma tasuma kisɛ duuru da ni lolo kelen kelen bɛɛ sanfɛ lolo duuru de don tasuma kuru duuru a da kun i ka tasuma nin ta ka bɔ a sanfɛ i hami d'a kan i k'a bila ji la n'i y'a bila ji la n'i y'i ko n'i y'a finfin nin ta ka bɔ ji la n'i y'i ko ji in na bana in b'i bila O ye bana in calen o tɛ kelen ye kelen ni ni b'a fɛ bana an tɛ n bɛna kuma dɔ de f'i ɲɛ na sisan min t'an ka kumaw la quoi o ye jumɛn ye sabu ni an da sera a ma n y'a tɔmɔ turabu tigi nin yɛrɛ de da kɔnɔ professeur n'i b'a fɛ i ka ala jɔyɔrɔ y'i ka bana na tile duuru sinon anw ka ala deli bɛɛ anw t'a fɔ mɔgɔ si nka bɛ jaabi ka bɛn nin don ma mais i ka bana n'i bɛ ka fɛn fɛ fɔ cogoya min na sisan i ka bana ka ala jɔyɔrɔ ye a la tile duuru n ka de bɔ tile duuru tile duuru n ye nin kɛ a ma mɛn mais n ye nin kɛ mɔgɔ min na n ye nin dɔnni di arajo kan a ka ca mais mɔgɔ dɔ de sela n ma a tɛ tile tan ni duuru bɔ n ye ni kɛ nin kɛcogo in na k'a d'a ma o b'a sɔrɔ u y'u ka wari bɛɛ don fura la u bolo banna dɔw ko ko ɲɔni b'a tigi la dɔw ko ko bana kelen yɛrɛ ma se ka fɔ bɛɛ y'i ta fɔ sa a don bɛ ni sɛbɛn kɛmɛ duuru bi duuru ni duuru u b'a fɔ yiri dɔ ma ko balanbalan dɔw b'a fɔ suruku ɲɛgɛn a dun ni bana ye adamaden sɔrɔ cogo o cogo n'i ye nin nasi kɛ nin yiri kofɔlen in kan n'i y'a tobi k'i ko tile duuru kɛ k'a ko k'a min a dun o bana kelen i bɛ ala jɔyɔrɔ o bana in na a ti yɛlɛma fiyewu tile duuru i bɛ ala jɔyɔrɔ ye a banabagatɔ in b'a fɔ aw ɲɛna ko bana falenna ko nin bana in tɛ a tɛ dɛsɛ bana na o y'a bɛɛ ye pepepepe banabagatɔ gɛlɛn dara i ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn nin kɛ bɔn nin fɛɛrɛ filɛ n'i b'a fɛ nin ka fɛn ɲɛ i ye sɔrɔ sira kan nin sɛbɛn malu jate la arabuw b'a fɔ ten ko malu nafolo nafolo i bɛ nin sɛbɛn kɛmɛ ani fila nin bɛɛ de ye nin ye dɛ an bɛ nin de kɔnɔ an bɛ nin de kɔnɔ an ma bɔ yen fɔlɔ nin de ye nin ye n'i b'a fɛ bana i ka wari sɔrɔ n bɔra k'a di sisan bana kan ani siri kan mɛ n'i b'a fɛ ka wari de sɔrɔ nin la i ka e min de bɛ wari fɛ wariko dimi fin b'i la i bɛ nin sɛbɛn kɛmɛ ni fila kɛmɛ ani fila n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ ni fila nasi bɛ tila tilayɔrɔ saba tilayɔrɔ kelen don o don i bɛ nɔnɔ kɛ tilayɔrɔ kelen na k'o min tilayɔrɔ tɔ kelen i b'i jija kasatigɛlan k'o la i k'o mun ka bɛn tile duuru tila tɔ kelen o kɛ buwati kɔnɔ don o don i b'o sigi tasuma kan a bɛ gɛrɛngɛrɛn fɔ tile duuru ni tile duuru dafara i bɛ buwati kɔnɔ ta in to a bɛ ja k'a ban i bɛ dɔ in min ka bɛn tile duuru i bɛ dɔ in mun i fari la ka bɛn tile duuru duuru n'i ye wɔɔrɔ fara

i bɛ nafolo ta malu jate n'i y'a ta kɛmɛ ni fila a bɛ bɛn sigiyɔrɔma wolonfila n'i y'a jalo sigi k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn kɛmɛ wolonfila ani tan naani de ma kɛmɛ wolonfila ani tan naani kɛmɛ wolonfila ani tan naani n'i ye nin sɛbɛn o jate kofɔlen in na i ka kuma in lamɛn kosɛbɛ k'a kɛ a kɛcogo la n'i y'a kɛ mɔgɔ min bɛ wari fɛ n kan b'e de ma i bɛ nin sɛbɛn kɛmɛ wolonfila ni tan naani nasi i bɛ tila ka nin sigi papiye kan kɛmɛ wolonfila ni tan naani a don sɛbɛn in kuru k'a bila i kun nasi a mun i fari la ka se tile bi naani tile duuru i ka ɲɛnamaya k'i sigi k'a lajɛ adamaden n'i ye nafolo kanu cogoya min na nafolo fana b'i yɔrɔ ɲini ten a ti yɛlɛma nafolo yɛrɛ b'i yɔrɔ ɲini nafolo de b'i yɔrɔ ɲini a ti yɛlɛma

hali bi an filɛbagaw ni an kanubagaw hɔrɔnda meja ani ka se fɔnba meja ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo bi maa min b'an bolo bi o de fuseni dalabi ale de an ka bi maa welelen fuseni an bɛ taa turabu so filanan na siga t'a la o ye adama ye Ahan, adama ahan, garisɛgɛ don siga t'a la ɛɛ maa min ka garisɛgɛ ko gɛlɛyara Ahan, adama bɛ jɔda jumɛn kɛ o la adama jɔda ka bon garisigɛ ko la a don cogo di sabu o n delila k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ sisan sisan garisɛgɛ ala de ta don ale de b'a di jɔn ma ale de b'a minɛ a dun n'i kalanna cogo o cogo i mana keguya cogo o cogo i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ i mana plan o plan tigɛ dugukolo sanfɛ ni ala ma garisigɛ d'i ma a ti ɲɛ ma plan in ye foyi hali n'i kɛra dɔnnibagaba ye ni ala ma garisigɛ d'i ma i bɛ kɛ dɔnnibaga nɔgɔlen de sabu n b'a fɔ ko ne ti jamana wɛrɛ yɛrɛ dɔn mɛ mali la n'i kɛra diɲɛ fɛn o fɛn kɛbaga ye ni wari t'i kun o ko la maliyɛn b'a fɔ ko ko tɛ tiɲɛ an ye wari kɛ fɛn bɛɛ ye bi donc ni i ye plan plan tigɛ i ka denmisɛnya n'i ka cɛkɔrɔbaya kɔnɔ ni ala m'i sɔn garisigɛ la fu don donc o garisigɛ n b'a ɲini ala fɛ ala k'a nɔgɔya ne ami ami ami den bɛɛ lajɛlen ami ami turabu adama n'i b'a fɛ ale k'i sɔn garisigɛ la a yɛrɛ bɛ ci cogo di fɔlɔ adama sigilen don turabu so filanan na n'i ye fila fara wolonfila kan o bɛ bɔ ni kɔnɔntɔn ye lamɛnbaga ka hakɛ to wo kɔnɔntɔn bɛ bɛɛ la o adama bɛ ci kelen fila fila fila n'i b'a fɛ adama k'i sɔn i bɛ adama sɛbɛn kɛmɛ saba bi seegin ani fila a dun ni arabu nin dɛsɛ man di garisɛgɛ caman ma n'i y'a sɛbɛn nasi la i kana foyi kɛ kasatigɛlan k'a la i k'a mu i kan'a sɛbɛn fɛn foyi kan mɛ kasatigɛlan i ka nin kɛ nasi ye dɔrɔn k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka adama fɔ a da dun na sisan i ka nasi fara ɲɔgɔn kan i ka kasatigɛlan ɲɛnama dɔ k'a la i k'a mu kasatigɛlan kɛkun ye nasi la fo k'a faamu kasatigɛlan kɛkun de ye nasi la a kasa kana mɔgɔw tɔɔrɔ n'a kasa ye mɔgɔw tɔɔrɔ e bɛ k'a dabɔ e ka hɛrɛ sɔrɔ ni danfɛn ni jɔn dɔ dɔ degun dɔrɔn aa kɛ baara ye dɔnni tiɲɛna a ma dabɔ mɔgɔ tɔɲɔ kama o tɛ kelen ye adamadenya ye adama n'i b'a fɛ i dalen ka sɔn komi an y'o fɔ an ka kumaw la i k'a lamɛn fo a tɛ diɲɛ sɔrɔ a tɛ lahara sɔrɔ mɛ n'i b'a fɛ i dalen ka sɔn adama kɛmɛ ani adama bi duuru i b'o de sɛbɛn i b'a kɛ cogo bɛɛ la i bɛ toto minɛ toto de bɛ kungo kɔnɔ a bɛ dun n ma bamakɔ ta fɔ dɛ toto Eh, kungo kɔnɔ Gala bɛ ka ɲɛ, ɲinɛba ninnu tɛ dɛ. ɲinɛba ninnu tɛ o Ɔhɔɔ. mɔgɔ t'a minɛ ka bana yɛlɛma n fɛ Mhm. i bɛ taa kungo kɔnɔ ka toto minɛ ka na adama kɛmɛ ni bi duuru nasi k'a ma Mhm. hali n'i y'a kɛ Mhm. e ni mɔgɔ ti jɛ garisigɛ la tugun e ni maa ti jɛ a la non e de bɛ se k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ t'a d'i ma e bɛ kɛ baana yɛrɛ de o to yen dɔrɔn taa toroba la i ka toroba dili ɲini i k'a fara ɲini i ka adama sɛbɛn waa kelen kɛmɛ ani tan ani kelen mɔgɔ minnu mago bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ u ka kɛ fɛn ye garisɛgɛ ko ka ɲɛ u bolo n kan b'olu de ma n'i ye nin yiri kɔfɔlen ni fara n'a dili ɲini ka dili ni fara in susu ka adama nasi k'a kan ka baranganden k'a la k'a ja suma na ado non i ni mɔgɔ tɛ jɛ garisɛgɛ la a bɛ na non a bɛ na de garisɛgɛ bɛ na bɔn hali o tɛ kelen ye adama bɛ bana furakɛ cogo min na ko banabagatɔ t'e fɛ mɛ e bɛ tɛmɛ fatɔ dɔ de sigilen na ka na adama sɛbɛ caman adama sɛbɛ siɲɛ wolonfila siɲɛ wolonfila ni adama sɛbɛ siɲɛ wolonfila i b'a kɛ cogo bɛɛ i tɛmɛtɔ fatɔ in fatɔ in na i b'a nasi dɔɔni seri a kan i b'i sigi ka fatɔ in ka ɲɛnamaya lajɛ danfɛn adamaden bɛɛ de bɔra an fa adama na kunfɛ kuma tɛ dɛ u ka kuma ninnu lamɛn bɔn wagati la losigi caman bɛ dugukolo sanfɛ mɛ dɔgɔkun tile wolonfila i tɛ se k'o sɔsɔ i b'o kɔnɔ hali n'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ tasuma de bɛ b'i da fɛ i bɛ bi dɔgɔkun tile wolonfila in kɔnɔ siga t'o la mɛ i bangedon de bɛ se k'i ka ko tagabolo de falen adamadenw ɲɛkɔrɔ ani i danna min kama n'i nana kɛ sinɔn u b'a fɔ ko dakan dakan bɛ tɛmɛ n'i kɛra cɛ ye i tɛ se ka kɛ muso ye dakan bɛ tɛmɛ o kan donc n'i ye adama wolonfila sɛbɛn ka a kɛ k'i ka banabagatɔ ko bana in b'a bila adama burusi ta su in na dɔrɔn an y'o fɔ o ka ca burusi ta n'an ye adama d'i ma a dadonbaw la o hakilila ko adama dadon fitini t'an bolo hali ne bɛ adama den kelen d'u ma su in na den kelen pe n'i wulila sɔgɔma n'i y'a kɛ ala b'i sɔn tile tɛ bɔ ka bin mɛ i b'a dɔn a dun b'a fɛ ka fɛn dɔ f'i ye kuwa ne yɛrɛ selilala bi ne kɛli ka turabu yɛrɛ ɲɛɲini daminɛ ne fɔlɔla turabu den min ka kabako la adama de don n'i ye kabako ne ka denmisɛnninya kɔnɔ turabu yira don fɔlɔ ye ne la adama ka kuma de fɔra ne ye sani mun de ye kabakala la sadi n'i ye turabu de ci yɔrɔ dɔ de bɛ yen ni adama nana yen hali bin don ni adama ye yen sɔrɔ tile de tɛ bɔ ka bin ni ala ma fɛn dɔ k'i ye ne turabu ko ma faamuya n'i y'a ci yɔrɔ bɛ yen n'a nana yen i bɛ wari sɔrɔ tile ni adama kɔni ye yen sɔrɔ diɲɛ don o don a fura tɛ mɔgɔ si bolo ala b'i sɔn o don a se tɛ mɔgɔ si. fɛn de yɔrɔ jumɛn ye n'i y'a ci yɔrɔ jumɛn ye. bɔn n'i b'a fɛ k'o dɔn f'i ka taa turabu kalan. f'i ka t'i tɔgɔ sɛbɛn ka t'u tɔgɔ de sɛbɛn n'u ye turabu kalan. u b'o de dɔn. adama de ye ne kabako yira ne la. mɛ adama kabako min bɛ yen. ka busi ta su in na dɔrɔn. komi e dalen tɛ dɔnni ko la e k'a kɛ ala kama kira kama e mɔgɔ min bɛ yen ka sini nasɔngɔ t'i bolo e ka busi ta i ka adamaden kelen bila a kɔnɔ busi in kan n'i ye adama bila busi kan i ka biriketi tigɛ k'a bila busi la i k'a tugu i ka limɛri bɛɛ faga k'i da ka sunɔgɔ a dun n'i b'a dɔn ko duwawu in bɛ jaabi dugu bɛ jɛ i tɛ busi ye i t'a ye nka busi i t'a ye komi ko u dalen tɛ diɲɛ ko foyi la mɛ aa caman b'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ o ye ni ni i ye n'i ye busi sɔrɔ yen o b'a yira i ka duwawu ma jaabi o dugujɛ a kɛ ne de ye sira d'i ma o dugujɛ a kɛ Mhm. busi de bɛ tunu n'a siginɔ tɛ busi yɔrɔ busi bɛ yeelen ka tunu Mhm. ala bɛ na yen de Ala minɛ komi e tɛ da ala ko la yɔrɔ mhm. dɔw yɛrɛ fɛ ko ala yɛrɛ tɛ yen dɔw ma sɔn foyi ma mɛ puruke i k'a dɔn ko ala bɛ e ka adama kɛ nin kɛcogo la bani mhm. n'a dugawu ma jaabi fiyewu mhm. dugu bɛ jɛ busi in bɛɛ bɛ ton ɲɔgɔn kan mɛ n'a dugawu jaabila n'i ye busi in ɲɛ la n'i ye busi in ɲɛ la n bɛ n sen bɔ turabu ko in na pewu n tɛ kuma adama yɛrɛ kan tuguni o to yen i b'a fɛ ka fɛn sɔrɔ adama na mɔgɔ min bɛ ka n filɛ reseau kan komi nin bɛɛ kɛli ka gɛlɛn olu bolo olu ka kalan u bɛ tubabu jamana kɔnɔ mɛ olu t'a dɔn ka u bɛ adama ci olu yɛrɛ t'a dɔn adama yɛrɛ ye fɛn min ye fɛn min ye n bɛna d'u ma sisan ni dugu jɛra yan'u ka kuma mɔgɔ fɛ u ka u bolo goshe in bolo min bɛ adamaden yira u b'o don u da kɔnɔ n'u y'o don u da kɔnɔ daji fɔlɔfɔlɔ min b'u da n'u wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn u ka adama ci U tɛgɛ kɔnɔ numan bolo in kɔnɔ n'u ye adama ci a kɔnɔ adama kelen u ka i tɛgɛ fila fara ɲɔgɔn kan ka adama mun ɲɛda la u kan'a fɔ ko nɔn ko fili la bɛ y'a fɔ ko n'a ɲɛ ko nɔn nɔn n'a ja n'i y'a kɛ ɲɛ ko safunɛ na fɛn de don i daji fɔlɔ bɔ i da ni nin su i da kun ka adama kelen ci tigɛ a don don tile tɛ bɔ ka bin ala m'i sɔn a tɛ se ka kɛ tile tɛ bin ala m'i sɔn tile tɛ se ka bɔ ka bin ala m'i sɔn aw minnu bɛ jamana kɔkan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'an filɛ reso fɛ ne ye adama fɛn fɛn fɔ o kɛli ka gɛlɛn i m'a mɛn n'i ye adama kɛ nin kɛcogo in na n'o ala b'i sɔn a tɛ yɛlɛma o kɛra n ye fuseni nana bi ɛɛ yiri dɔ bɛ yen ko denbasinji Denbasinji ye yiri kati jumɛn ye? Alihamdulilayi o yiri kabakoma de ye. O yiri in bɛ adamaden sɔn de, a b'i sɔn a b'i furakɛ. A b'i sɔn mun na? A b'i sɔn nafolo yɛrɛ de la. Ɛ nafolo? Awɔ. I yiri bɛ maa sɔn nafolo la? E m'a mɛn ko denbasinji ya? Yiri dɔw de bɛ fɔ lala den fɛ Ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so denbasinji b'a la denbasinji kana foyi kɛ a kuru wolonfila ɲini dɔrɔn i k'a tobi i k'i ko. n'i ye denbasinji kuru wolonfila tobi k'i ko n'a ye k'i hami d'a ka garisigɛ ko la ala b'i sɔn a don i bɛ garisigɛ sɔrɔ i bɛ garisigɛ sɔrɔ Fuseni a ko yiri k'a bɛ tila ka taa kalite saba la o ye kalite jumɛn ni jumɛn ye yiri ye saba yiri dɔ bɛ yen fu b'olu la yiri dɔ bɛ yen ŋuni b'olu la yiri dɔ bɛ yen olu bɛ biɲɛ ji bɔ Fuseni ye kalite saba misali fila fila fayida fila fila kelen kelenna bɛɛ kɛ. N bɛ Ala de tanu ka barika da. Yiri min bɛ fu bɔ n b'a daminɛ olu. Yiri fuma. N'i b'a fɛ a k'i kɛnɛya. Fɔlɔ. I bɛna ɲama ta dɔrɔn. Ɲama dili. muso a ye fɛn bɛɛ kɛ a tɛ ka den sɔrɔ a bɛ ɲama dili n'a bɛ koli la a bɛ ɲama dili tobi ka d'a ma k'a to koli la n'a sura a kɔnɔ hee a don a b'o den kelen mun o den bɛ bange o bɛ bange kelen ɲama yiri fuma i b'a fɛ ala k'i sɔn dawula la i bɛna a den ta dɔrɔn i b'a den kɔ kan fara nuguni i b'a den kɔ kan fara nin de siyɛn ka k'i mun tulu la ala b'i sɔn dawula la yiri ŋɔnimaw n'i y'u ta k'u la kɛ i bɛna ngiliki ta mɔgɔ min bɛ yen n'a dalen tɛ ko la fiyewu a ka ngiliki lajɛ dɔrɔn a ka fu bɔ a k'a to a k'a don a den cɛ la komi ale ko k'ale dalen tɛ mɔgɔw la ko juguya ko a ka ntiliki fu bɔ dɔrɔn tu t'a la a k'a tu k'a kɛ baga ye k'a siri a den cɛ la n'o a den bɛ kisi diɲɛ na yan a bɛ kisi n'o a bɛ kisi o to yen zɛdama zɛzɛmuni zɛzɛmuni ta dɔrɔn e bɛ quartier min na e sirannen de don mɔgɔ juguw ɲɛ i dalen t'i yɛrɛ la sabu mɔgɔ bɛ yen min ma da u yɛrɛ la caman bɛ yen bɛ zajɛ mun den kelen den naani de ɲini i ka dilan kote o kote i bɛ kelen don a kɔrɔ a don a kote naani bɛɛ kɔrɔ i k'i da ka sunɔgɔ non non o ye kelen arime ye n'o ye da ka sunɔgɔ ala b'i tanga mɔgɔ juguw de ma mɔgɔ jugu n'a fɔra n'a mɔ dakuruɲɛ kelen de don mɛ bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kun siga t'a la an ka da o ye yiri o ye kante filanan ye sabanan sabanan o yiri biɲɛjima o yiri bɛ wari di mɔgɔ ma n'i b'a fɛ i ka furu i b'i jija yiri min bɛ biɲɛji bɔ misaliya ta si kan si e b'a fɛ ka furu idirisa fasotigi sɛbɛn i ka si biɲɛji minɛ i ka fasotigi sɛbɛn bi naani ani duuru n'i ye fasotigi sɛbɛn bi naani ani duuru a laban i bɛ i bɛ furu don yen i b'a fɛ ka furu sɔrɔ cogoya min na a sɛbɛn a laban kɔnɔ i ka nasi in ko mɛ nasi de sɛbɛn bɛ kɛ ni daba min ye o de ye bi yiri biɲɛjima yɛrɛ adama fasotigi de bɛ sɛbɛn n'o ye n'e b'a fɛ ka dɔ de ka du ka t'i sigi ka kɛ yen du muso dɔ ye an kan b'o de ma n'i y'a kɛ ni yiri biɲɛjima idirisa fasotigi i bɛ dɔ ka du i bɛ sigi yen a fura tɛ mɔgɔ si bolo i bɛ taa sigi o du kɔnɔ i bɛ sigi o du kɔnɔ k'a sɛbɛn bi naani duuru fasotigi a laban hmm. k'i ka hami don ye furuko kɔnɔ hmm. k'a ko ka parfɛn k'a la hmm. parfɛn de kasa tigɛlan ye ka k'a la n'i y'a k'a la n'o y'a dɔn bɛ sigi dɔ fɛ yen o kelen nka fura tɛ mɔgɔ bolo yiri biɲɛjima si balimakɛ n balimamuso i jija si kɔkanfara jalan e mɔgɔ min farikolo man ɲi a bɔ i k'a tobi k'i ko n'i y'a bɔ k'a tobi k'i ko non ala bɛ farikolo ɲuman d'i ma hali ni ŋɛɲɛ hali ni kaba b'i la si kɔkanfara jalan b'a ban pewu o jala n ye kanbaga ni filɛlikɛla o y'aw ka meja ani ka taa se fɔnba meja ma a bɛ ka fuseni lalabi aw tulo b'ale de mankan na bi fɛn min ye an kumana turabuden fila kan ani ka se denbasinji ma ni ala ka jɛ ye sɔɔni an ka fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ nɛgɛjurutigiw fana k'u labɛn sɔɔni an bɛ sira di kɛnɛmamɔgɔw fana ma ni ala ka jɛ minnu fana ka don k'u da don baro la sani o cɛ an bɛ fiɲɛ bɔ an senkɔrɔ. Fɔnba media sanfɛ ani fɔnba media sanfɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada bi an ni maa min ɲɔgɔn bolo o de ye fuseni lalabi ka bɔ lalabi ka kalanbulon na lalabi ka golokansigiw olu dɔ don ka d'a kan mohamɛd lalabi abu lalabi fuseni lalabi ni ninnu ye min fɔ lalabi ko la bi o de don kan'a ɲini yɔrɔ jan dɛ i n'a fɔ meja min bi n'o ye fɛn fɔ lalabi ka ko la bi o ye fɔnba meja ye bɛɛ n'i ka ko kɛcogo don an bɛ dugawu kɛ ko in ala ka ko in ɲɛ o la minnu bɛ k'an lajɛ u bɛ se ka don nɛgɛjuru sira fɛ ni ɲininkali b'u bolo u bɛ se ka don aw ɲɛ bɛ nimoro min na ekaran sanfɛ a bɛ don o kan 72 15 15 93 bi wolonwula ani fila tan ni duuru tan ni duuru bi kɔnɔntɔn ani saba n'ala sɔnn'a ma n'a ye wele ɲininkali b'aw bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la kalanbulon bɛ de sutuba ka t'i tɔgɔ sɛbɛn wa kelen ni kɛmɛ ani tan ni kelen i bɛ kariti ta k'i kala turabu la k'i kala yiri la bana min la k'i ka bana k'a basi ka bɔ i la ala ta kɔfɛ tɔɔrɔ foyi foyi o t'i sɔrɔ ɛɛ fuseni an bɛ taa fɛn min ye idirisa ye idirisa fasotigi n'i ma fili ale ye laturu ale ye turabuso sabanan ye ale ye turabu den jumɛn ye n bɛ ala tanu k'a barika da fasotigi ye turabuso naaninan de ye turabutigi don ale ka kuma man ca ale ka kuma man ca fasotigi yɛrɛ bɛ ci fila fila kelen fila a sigilen don turabuso naani na ɛɛ fuseni maa min kɛra k'a yira k'a fɔ e ye kalan kɛ baara tɛ yen diplɔmu sɔrɔla i ma baara sɔrɔ yalima ni jɔda b'o tigilamɔgɔ masina ka baarako la a jɔda b'a la kosɛbɛ fasotigi n'i b'a fɛ i ma baara sɔrɔ i b'a fɛ fasotigi k'i sɔn baara la i bɛ fasotigi de sɛbɛn bi saba ani fila bi saba ani fila n'i ye fasotigi sɛbɛn bi saba ani fila a don i b'i jija a nasi k'i ko a la siɲɛ bi saba ni siɲɛ fila ka nasi mun i fari la siyɛn bi saba ni siyɛn fila n'i ye nin kɛ fasotigi la i mago bɛ i ka baara sɔrɔ baara bɛ na fura tɛ mɔgɔ bolo baara bɛ sɔrɔ baara bɛ sɔrɔ fasotigi de bɛ nin kɛ fasotigi minnu bɛ jamana kɔ kan n'olu k'an lajɛ olu fana bɛ se ka kɛ lahala kelen na olu bɛ se ka kɛ lahala kelen na olu kana adadu fɔlen ta olu k'u jija ka fasotigi sɛbɛn tan ni wɔɔrɔ dɔrɔn tan ni wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ u k'a mun fari la n'u y'a mun i fari la u k'a mun ka bɛn tile tan ni wɔɔrɔ fana ma n'u y'a kɛ ala bɛ bɔda d'u ma jamana kɔfɛ bɔda bɛ sɔrɔ awɔ fuseni maa min fana bɛ yen k'i ye jago kɛnɛ jago yɛrɛ ti marché E se a bɛ se ka dɔn jɔ fana na min de d'i ma sisan fasotigi i b'a fɛ jama k'i sɔrɔ i ka butigi i bɛ fasotigi de sɛbɛn i si hakɛ i si yɛrɛ hakɛ i bɛ fasotigi sɛbɛn nasi la i si hakɛ k'o mun i fari la fo k'o ban i b'a sɛbɛn papiye jɛman pasi kan i si hakɛ fana na i b'o kɛ sɛbɛn i b'o don butigi kɔnɔ a don n'i y'a kɛ jama b'i sɔrɔ yen jama b'i sɔrɔ yen jama b'i sɔrɔ butigi kelen kɔnɔ a fɔra e nɔ a jama b'i sɔrɔ yen so tan ni wɔɔrɔ de bɛ nin ko ninnu kɛ kuwa e bolo tulonkɛ fɛn de ye turabu ye mɛ abu turabuden kelen tɛ yen ee lamɛnbaga kanubaga bɛ turabu de jate tɛrɛn gansan ye mɔtɛya tɛ kɛ nɔ k'a daminɛ ni la ka n'a bila ko laban na a turabuden tɛ yen ni turabuden bonyanen t'anw bolo wa n'i ka bitiki i b'a fɛ jama kana kɔtigɛ i la pewu turabu ko laban so de musa i ka ɲininkali ma s'a ma dɛ mɛ n bɛ n porofite jama ko sira fɛ ka musa di i bɛ musa sɛbɛn papiye kan kɛmɛ ani tan ni naani musa yɛrɛ bɛ sɛbɛn cogo di musa fila fila fila fila ale sigilen don turabu seizième maison de la n'o ye so tan ni wɔɔrɔnan ye mhm. ni musa sɛbɛn papiye jɛman kan mhm. biri i bɛ biri de ɲini mhm. k'a da a kɔnɔ n'i y'a da a kɔnɔ ka biri kelen tɛ tagama ni samiya donna dɔrɔn i bɛ biri caman ba bɔlen n'i ye biri den kelen d'a kɔnɔ hali nin bɛ sɔrɔ a fisan na n'i ye biri den kelen d'a kɔnɔ n'i y'a kɛ sɛbɛn n'i y'a dulon bitigi la jama bɛ na jama bɛ na Jama de bɛ na mɛ f'u k'a dɔn nin dɔnni ninnu dili tɛ se ka jɔ ɔ ninnu tɛ se ka jɔ an bɛ nin dɔnni de di a diyara i ye o a ma diya ye o nin dɔnni ninnu de bɛ di n'o yɛrɛ ma diya ye o i bɛ baara de kɛ n'i ye baara kɛ a bɛ fɔn fana dɔgɔ idirisa fasotigi n'i y'a sɛbɛn cogo la ala bɛ jama wele ka na i ka bitiki la awɔ mɛ fuseni i bɔra ka nin fɔ nin dɔnni min di lalabi ka lalabi to baro la lalabi ka mission tun don yalima hali bi o dɔnni ka di a di cogo la wa kalan ka kɛ a kɛcogo la wa lalabi yɛrɛ y'a lawele mɔgɔ minnu na dugukolo sanfɛ a den ninnu de ko don o ye tiɲɛ ye a ye kaliwa minnu kɛ ala de y'o den ninnu de sama k'u ɲɛsin a ma o den ninnu de jɔlen bɛ o bi mɛ i bɛ dɔnnibaga sigi kɛmɛ min b'a kɔ ko n'a ɲɛ ko dɔn man ca man ca man ca mɛ lala den de y'a kɔ ko de dɔn ka nin piye ninnu de sigi an ka kalanyɔrɔ filɛ n'i donna yen a ma se kuma ma kuma an o mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o fɔ an t'o fɔ mɛ mɔgɔ min b'a kɔ ko n'a ɲɛ ko dɔn o de bɛ se ka nin kɛ an b'a dɔn n'ale tɛ yen ninnu de bɛ se k'a fɔ k'a bɛ kɛ tan mm. e m'a ye an bɛ dɔnni nin ɲɛf'i ye mm. an bɛ se ka fayida di tɔrɔbiden kelen kan mm. fayida bi naani bi duuru an mago tɛ jɔ papiye la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ ye papiye jalan b'a bolo ubiyɛn a bɛ kuma wɛrɛw la ɔ lalabiya tɛ a bɛɛ bɛ kunkolo in de la lala den ko mɔgɔ min ma ko nin ta i k'a kɛ tan o tɛ n'o don dɔrɔn n'a tɛ papiye ta e m'a ye da bɛ ka se dɔnni dɔ ma n bɛ k'a di n lafiya n tɔɔrɔlen tɛ k'a di donc lala den taara ka kɛnɛ min to an bolo o mission kelen min n'a kun b'a la mission an bɛ k'o mission in de lancer lalabiya missionnaire de don mun nana dugukolo sanfɛ ka dɔnni di i ma an ka baara de y'o de ye i kana an filɛ mɔgɔ wɛrɛ de an ka baara de ye mɔgɔ bɛ ne bɛ se ka dɔnni dɔ di i b'i ka ɲɛnamaya k'a kan i bɛ balo. k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a kan i bɛ balo a ma se ka dɔnni wɛrɛ ɲagami a la dɔnni wɛrɛ baara i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ k'a kan i bɛ balo u kan'a filɛ dɔnni dɔw bɛ d'an fɛ i bɛ san tan k'a nɔfɛ i t'a dɔnni sɔrɔ an y'a ta a tigi de bolo mɛ fuse mun na aw b'a di kɔnɔna jɛlenya ta o kɔnɔna jɛlenya in dɛ lalabi de tun bɛ ten wa ale de fana y'o sira yira a ko a ka kuma kɔnɔ a don ko n'i ko ko diɲɛ bɛɛ ka ɲɛ ni diɲɛ bɛɛ ma ɲɛ e yɛrɛ bɛ ɲɛ n'i ko ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ni diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ sɔrɔ a dusukun jɛlenya n'a kɔnɔna jɛlenya bɔlen yɛrɛ yɔrɔ la ala bɛ sɔrɔ ka e yɛrɛ i mago bɛ min na ala b'a d'i ma an ka wuli ka jɔ ka kalanyɔrɔ jɔ k'a kɛ tan bɛɛ ta de don ka dɔnni d'i ma i k'a kɛ n'i y'a kɛ dugawu kɛ dɔrɔn bi ala ka da i ka dugawu kɛ n'a ye ale sugu dan y'a kelen pewu de ye dugukolo fɛnɛ sanfɛ a sugu kun dan y'a kelen pewu ye i tɛ se k'a ladege ko foyi la a tɛ se ka ladege a ko ale ye cɛmanni de ye ale dan y'a kelen de ye maaw b'ale ladege mais ale tɛ mɔgɔ ladege o tɛ fɛn kelen bɛ dabali ban ale ka dɔnni bɛ di di cogoya min na a kɔ fara a ɲɛnɛ kan yan an bɛ a ka dɔnni lase cogo min na a tɛ se k'a ladege n'i y'a ladege i bɛ kalo fila de k'a la i b'i jɔ ni fɛn wɛrɛ b'i jɔ i kɔnɔ ta b'i ban dɔnni dɔw bɛ yen ni lalabi yɛrɛ kun tɛ taa mɛn maa da n'i ko k'i b'a ladege kɔnɔ ta b'i ban n bɛ o fɔ mun kama f'u k'a dɔn an bɛ to dɔnni fɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔnni wɛrɛ kun bɛ bɔ o bɛ ban ɲɛfɔ la dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ yanni k'an tila o la dɔrɔn dɔnni wɛrɛ kun bɛ bɔ sani fɛn ka i k'a dɔn quoi ne da magara dɔnni na dɔrɔn ko k'a fɔ dɔrɔn dɔnni bɛ na a bɛ na dɔnni bɛɛ bɛ na. a don an ka taa ɛɛ fuseni hali bi an bɛ wara kelen in na siga t'a la bɛɛ lajɛlen min bɛ mɔgɔ kun ka caya Awɔ. larabi ala ka hinɛ a la Awɔ. a faatu kuma Siga t'a la. b'a ko kalandenw a ye ɲɔgɔn minɛ Awɔ. kalandenw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ Awɔ. yalima o kalandenw bɛɛ bɛ yen bi wa o kalanden kelenw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn ye wa kuma in yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ ye min ye n b'o f'i ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka se kalandenw ma Mhm. kalandenw ye ɲɔgɔn minɛ i b'a kɔrɔ dɔn a kɔrɔ ye jumɛn ye kɔrɔ de ye a kalama mɔgɔ minnu bɛ yen a suman mɔgɔ minnu bɛ yen minnu bɛ yen kunu bɛ yen bi o kɔfɛ fɔ kalandenw k'a faamuya dɔnni de don dɔnni kalanyɔrɔ don a ye ɲɔgɔn minɛ a kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ a kalama mɔgɔ minnu bɛ yen a suman mɔgɔ minnu bɛ yen hali kalanbulon bɛ fa don caman maa si tɛ sabu f'i k'a dɔn larabi a ye juma o juma kuranɛ bɛ kalan larabi depi a balolen an fa ye depi a balolen kuranɛ de bɛ kalan juma o juma mɔgɔ min bɛ na o don o mɔgɔ yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ dimansi mɔgɔ la depi a balolen fɔ bi hali juma tɛmɛnen jama min nana n'a tɛ nin kana tɛmɛ dimansi mɔgɔ la juma n b'an ka kalandenw fo kalanden musoman n'a cɛmanw a n'a karamɔgɔw minnu bɛ u na depi kunu fɔ bi ne fuseni larabi ka foli b'an ka kalanden musoman n'a cɛmanw ye u bɛ wuli u sigi ka kalan kɛ larabi depi a ɲɛnama fɔ bi o de la a ko kalanden a ye ɲɔgɔn minɛ an filɛ a kɛnɛ de kan bɔn sisan i bɛ hadamaden yɛrɛ o de dɔn n b'a ɲini ala fɛ ala ka faamuyali ko ɲuman a kɛra mɔgɔ caman ɲɛna ko larabi taanen ko kalanbulon bɛna sa ko kalanbulon bɛna bonda datugu ɲɛnama ye bɔlɔ min turu bolo barikama ye bɔlɔ min turu f'u k'a dɔn ko den dɔw de bɛ yen mm. ko larabi tun bɛ dɔnni ninnu to yen komi k'a sera den ninnu ma k'an t'u to yen n'o dɔnni ninnu an b'a di an b'a di o bi an bɛ an bɛ dɔnni dɔw to yen olu de tɛ to yen tuguni a bɛ kɛ de mɛ fuseni anw dɔw mɔgɔ bɛ dɔnni kurakura larabi tun b'a fɔ ko nalo ka da ale ka dɔnni dɔw la larabi tɛ yen bi o dɔnniw bi datugulen bɛ ten wa walima o dɔnniw fana bɛ aw bolo de a dɔnni ninnu bɛɛ b'an bolo a man janfa ko mɔgɔ min y'a denw janfa ka t'i da an tuuru la n'o an t'a la n'i taara ɲininka diɲɛ don o don k'ale mago bɛ nin dɔnni in na an b'a bɔ ka d'i ma cɛ bi saba i ja o i taara kirisi dɔnni kan i taara fɛn ɲɛnama dɔnni kan n'i y'a kɛ n'i y'a ɲininka o kosɔn n bɛ dɔnni jugu dɔ f'i ye sisan sabu an bɛ dɔnni de kama a dun ni ala sɔnna n'i ye solo ɲɛnama si bɔ ka k'i koliji la don o don ka solo yɛrɛ jɔlen to ala don i b'o nafolati kelen kɛ fo ka t'i san solo solo ye fila de ye solo dakuru ka ɲɛnama si bɔ ka kɛ ji la ka solo yɛrɛ faga o kɔfɛ nɔn n'i y'o n'i y'o si o dɔnni ma deli ka fɔ arajo kan fɔlɔ n'i y'o kɛ ji la k'i ko fo k'i sa i bɛ kɛ nafolotigi a fura tɛ mɔgɔ si bolo muso de ye hakili jigin lalabi la lalabi de tun b'a fɔ jɛmukan o jɛmukan mɛ dɔnni kura di min ma deli ka fɔ fɔlɔ nɔn n'i ye nin kɛ nin kɛ cogo nin na nɔn n'i ye solo kɛ tan wa solo kunkolo bɛ diɲɛ i tun miiri diɲɛ mɔgɔ la ni solo kunkolo k'a tɛ dɔw dilan min na o tɛ yen kosɛbɛ bɛ ka mununu dɔnni dɔ kɛrɛfɛ lalabi tun kɛra diɲɛ danfɛn o danfɛn a tun se ka fayida fɔ a la siga t'a la ɔ lalabi tali ja o dɔnni ma taa o dɔnni jumɛn ye an ka taa don fɛn ɲɛnamaw dɔnni n bɛ ala tanu k'a barika da fɛn ɲɛnamaw dɔnni ma taa f'u k'a dɔn mɔgɔ ne bɛ se ka fɛn ɲɛnama dɔnni dɔ d'i ma sisan o ye général de ye o bɛ bɛɛ de sɛki o ye kɔnɔ farin dɔ ye a bɛ kungo kɔnɔ u b'a fɔ ko ɲamatutu ɲamatutu non hali n'i ye ɲamatutu sɔrɔ a den kelen hali n'i y'a jalan sɔrɔ i b'a susu n'i y'a susu i bɛ taa sugula yiri kari ka na i bɛ na ni sugula yiri foronki i bɛ baranaden k'a la ni e ye jeune sans emploi de i ye kalan kɛ diplôme b'i bolo mais i tɛ baara la ne b'a wusu tile wolonfila e mɔgɔ min ka wariko gɛlɛyara e b'i jija e b'a wusu tile wolonfila ala bɛ baara d'i ma e mɔgɔ min ka furuko gɛlɛyara e b'a wusu tile wolonfila e mɔgɔ min tɛ ka wari foyi foyi sɔrɔ nin ye général de ye diɲɛ ko o ko nana kɛ dɔgɔkun tile wolonfila ma o de kama n ko ko logique kelen bɛ yen n'o ye tile wolonfila o de ye tiɲɛ ye o de la dɔnni a ye utiliser utiliser cogo min ka d'i ye walima o to yen n'i b'a fɛ ka kɛ kodɔnnaba ye e b'i ka kodɔn kɔnɔ i bɛ miniyan kunkolo yɛrɛ tigɛ fɛn ɲɛnama dɔnni tɛ se ka to yen a se ka to yen non o bɛ yen i bɛ miniyan kunkolo tigɛ ka miniyan yɛrɛ golo kɛ k'a to hali n'i y'a bila i kun i bɛ k'i damana mɔgɔ de miniyan kunkolo de bɛ nin kɛ o to yen siraninkɔgɔma kunkolo kabako fɔkan filɛ kabako fɔkan nɔn n'i b'a fɛ ka taa diɲɛ jamana o jamana i jija u k'o jamana papiye dɔ d'i ma i ka n'a don siraninkɔgɔma kunkolo kɔnɔ i k'a to k'a bila i kun nɔn n'i ma don jamana kɔnɔ ne tɛ kuma dɔnni kan tugun n'i ma don jamana kɔnɔ ne tɛ kuma dɔnni kan o to yen korokara fara san n'a gɛlɛyara i bolo diɲɛ wagati o wagati korokara fara ta i ka ji k'a kɔnɔ i k'i ko n'i tɛ se k'o kɛ korokara fila san i k'a mara i fɛ yen n'i ye gɛlɛya k'a maralen kɔfɛ n tɛ kuma korokara kan kɔfɛ korokara ɲɛnama fila san dɔrɔn k'a mara i fɛ yen n'o i tɛ gɛlɛya i ɲɛ la gɛlɛya gɛlɛya ye nɔ n'a bɛnna korokara disi fara in côté naani de bɛ yen i bɛ dugu min kɔnɔ a côté naani bɔ i ka côté don dugu seleke dɔ i ka côté dɔ in don dugu seleke dɔ i ka côté c'est-à-dire quatre côtés quoi i ka n'i sigi o dugu kɔnɔ o dugu kelen kɔnɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ yen walima o to yen i bɛ na e de tɔrɔ bɛɛ la walima e de dɔnnibagaba ye i jija ka banba kunkolo ɲini banba kunkolo ni banba kunkolo sɔrɔ i bɛ baara kɛ yɔrɔ min na a don yen ne m'a f'i ye n'an bɛ kuma dɔnni dɔw kan ko ten dɔnni b'i kalan de hakili fɛ mɛ hali n'i kɛra diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ yɛrɛ suyabaga ye banba kunkolo don i sigiyɔrɔ la n'i fɔra i ka sɔrɔta la i bɛ na ne Fuseni lalabi fɛ yen bama kunkolo non bama kunkolo n'i y'a don i sigiyɔrɔ la diɲɛ don o don a bɛ kabako don dɛ o to yen fɛn ɲɛnama n'i ye ne bila a tu la an b'a di Fuseni Jaffe ɛɛ Fuseni waati bɛ ka an magɛn o don e kɔrɔkɛ bɔra Mohamɛdi an y'a ɲini a fɛ Ala ni kira kama dɔnni dɔ tun b'a fa bolo. Solomana siga t'a la lalabi ko Solomana ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ale ye awɔ an ko lala Mohamed mais e yɛrɛ bɛ se ka mun di kanubagaw ma Ala yɛrɛ kama nafolo baara la u k'a ta ka d'a kan an lamɛnbagaw se ba tɛ a caman ye ka nafolo baara kɛ waa bi naani a y'a yira k'a fɔ a jɛnna n'a ye ko Solomana nafolo baara k'a b'a di k'a fa tun b'a kɛ waa kɛmɛ mais k'a bɛ maa tan ta siga t'a la waa bi naani naani siga t'a la hali bi ka segin kuma in kan k'a kurakuraya Siga t'a la. ka d'a kan ale bɔlen a ma mɛn Awɔ. ka segin kuma in kan k'a kurakuraya Mhm. e bɛ se ka mun fɔ ka fara a kan ani solomana nafolo baara yɛrɛ ye mun ye e bɛ se ka mun fɔ ka fara i kɔrɔkɛ ta kan n bɛ kuma min f'i ɲɛna a don n delila k'a fɔ n ko fugari tɛ diɲɛ sɔrɔ a tɛ la i y'a fɔ kelen tɛ fila tɛ k'a fɔ kanubaga ni lamɛnbaga ɲɛna ko diɲɛ ni dɔnni danna diɲɛ n'a bɛ wuli i y'a kɛ i m'a kɛ dɔnni ye dɔnni de ye n'a ma ɲɛ e bolo an kɔni t'o dɔn mɛ solomana de bɛ yen wa a ye lala a b'i sɔn diɲɛ fɛn bɛɛ de la a wagati kɔnɔna a yɛrɛ wasɔn n'a ye n kɔrɔkɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ ka kɔntine solomana safinɛ mm. a ye da min fɔ mm-hmm. n'o banna mm. fɔ ni kɔrɔkɛ nana segin ka na wagati wɛrɛ ko tɛ waa bi naani sinon ah. solomana safinɛ bɛ hali sini mm. wa hali ne y'a dilan su in na mm-hmm. o de kama n ko lalabi a sugu y'a sugu ye mm-hmm. hali ne y'a dilan su in na ne y'a da n fari la n y'a dɔn sini n bɛ eh, miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ne denmisɛnnintɔ sini bɛ miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ne de bɛ k'a f'i ye solomana de b'a kɛ. ale de ye turabu den ye turabu den min sigilen don turabu so tannan fɛ a dilen don nabi ɲuman ma o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ de ma masa ma na o kɔfɛ fɔlɔ dɛ o solomana an de b'a safunɛ dilan n kan t'i ta ma dɛ lalabi ka safunɛ ne kan b'ale de ma a taara ka min to a denw bolo n'u bɛ k'a kɛ hali sini n'a bɛ ka mɔgɔw mago ɲɛ a wagati kɔnɔ o solomana kelen de ko don a tɛ montage t'a la dɛ o solomana kelen de bɛ ka dilan i y'a ta i m'a ta wariko fɔlen de don solomana ye kabako dɔnniba ye o de la solomana n bɛ profite ka dɔn dɔ di a yɛrɛ kan kanubaga lamɛnbaga ma diɲɛ hami bɛɛ la i bɛ denko la i bɛ furuko la o solomana i b'a sɛbɛn waa kelen kɛmɛ fila ni mugan ani kelen n'i y'a sɛbɛn i mago bɛ diɲɛ fɛn min na i b'o don a laban in de kɔnɔ n'i y'a don a kɔnɔ i jija i ka bagan dɔ dusukun minɛ i ka nasi in kɛ k'a tobi k'a dun adu dugukolo sanfɛ ala b'i sɔn o fɛn in na a kɛra diɲɛ kuma ko o mago hali n'a sɔrɔ i bɛ bɔ yan ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ a sɛbɛn a kɔnɔ dɔrɔn i k'a tobi ni bagan dusukun ye sadi mɔgɔ minnu bɛ ka taga o jamana kɔnɔ dusukun b'u fɛ kuwa siga t'a la dɔw ko solomana safinɛ b'a nɔ de la balimakɛ n'i b'a fɛ n'i y'apɛli kɛ i b'a sɔrɔ an ka nimoro si dogolen tɛ n kɔrɔkɛ y'a bila da min na a b'o da kelen de la i ye fuseni lalabi wele o sinɔn ale y'a fɔ mɔgɔw y'a ta o a fɔ ni bi cɛ n kɔrɔkɛ bɔ i fɛ ani bi cɛ tulo bɛ n kan na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n filɛ reseau so fɛ mɔgɔ min y'a ta mɔgɔ t'an yɛrɛ dafɛla yɛrɛ mɛ n'i mago bɛ solomana safinɛ na a bɛ labɛn ka d'i ma o diyara n ye kanubagaw ni lamɛnbagaw an filɛlikɛlaw olu bɛ k'an lamɛn rawuda media fɔnba media o sanfɛ bi maa welelen tun ye fuseni lalabi ye a bɔra k'a fɔ cogo min na o don a kɔrɔkɛ bɔra yan an y'a ɲini a fɛ ala ni kira kama a ka nafolo baara di mɔgɔw ma a y'a yira k'a fɔ solomana safinɛ a b'a di a ko waa kɛmɛ don minnu t'a la a tɛ yɛlɛma a komi an y'a fɔ a b'a di an ka kuma bonya kama kanubaga ni lamɛnbagaw ma waa bi naani waa bi naani ɔ dɛrɛ min fɔra ni u sera a bɛ tɛmɛ ka taa bila a nɔ na a ye nafa caman fɔ a la dɔgɔkɛ fuseni fana bɛ yen o ye caman fɔ a la lalabi yɛrɛ ye kuma caman fɔ a la a y'ale baanaya a y'a nafolotigiya a ye diɲɛ fɛn bɛɛ di ale ma ɔ o safunɛ kelen kanubaga ni lamɛnbagaw minnu bɛ k'a lajɛ jamana kɔkan aw ɲɛ bɛ nimoro min na telefɔni sanfɛ o ye kalanbulon nimoro ye n'a ye wele an ni fuseni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni mɔgɔ ka nimoro b'aw bolo n'a ye wele safunɛko la an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala ka jɛ ye ko boli kuma dɔn ka wusa ni sen ka di ye dɛ waati kɔni ale sɛbɛkɔrɔ kunda an bɛ kuma di fuseni ma sɛgɛn dakuruɲa laban mana sɔrɔ a bolo ani folikan ka ɲɛsin kalandenw ma ka ɲɛsin kanubaga ni lamɛnbagaw ma an bɛ kuma segin fuseni ma b'ala de tanu dɔrɔn ka barika da toujours ka dugawu kɛ lalabi ye ala k'a dayɔrɔ suma amin amin amin su in kuma kuncɛ kuma o n bɛ weleweleda de kɛ ɲɔgɔnna min bɛ yen min bɛ mali kɔnɔ min bɛ mali kɔkan i tɛ se ka dɔnni ninnu kɛ i b'i jija u b'i tɔgɔ sɛbɛn i bɛ kalan kɛ n'i ye kalan kɛ i t'i yɛrɛ janfa mɛ n'i tɛna kalan kɛ n'i ko k'an ka baara de kɛ i bɛ wari bɔ dɛ i bɛ wari bɔ siga t'o la wajibi sabu dɔnni ninnu kalanna a kalanna don min kama an miiri tun tɛ wari la o don o bi dɔnni ninnu an bɛ k'u kɛ an bɛ dɔnni de di mɔgɔw ma fu an bɛ taa sigi media o media sanfɛ an bɛ dɔnni di a don fu siga t'a la i k'a kɛ k'i to sigi la mhm. an bɛ k'o fana min d'i ma fu n'i tɛ se k'o kɛ mhm. n'i b'a fɛ a ka dilan ka d'i ma mhm. an b'a dilan n'i fɛnɛ tɛ se k'o kɛ i bɛ kalan kɛ dɛ mɛ n'i taara kalan kɛ n'i m'a ɲɛɲini ka ɲɛ n'i taara ko min na si yɛrɛ ma lalabi denw m'a f'i ye e tɛ se fɛn na ka t'i yɛrɛ ɲagami fɛn dɔ la ka taa ko dɔw kɛ ka t'i yɛrɛ blesser an m'a f'i ye donc n bɛ weleweleda kɛ ɲɔgɔn ko denmisɛnnin ye u k'u tɔgɔ sɛbɛn u ka kalan n'i ye turabu in kalan k'a dɔn i t'i yɛrɛ janfa o ye ne de ka kuma kuncɛ kuma ye adu k'i yɛrɛ fo o diyara n ye kanubagaw ni filɛlikɛlaw bi maa welelen tun ye fuseni lalabi ka bɔ sutiba lalabi ka kalanbulon na aw ɲɛ bɛ nimoro min na o de ye u ka kalanbulon nimoro ye ni aw mago bɛ safinɛ fana solomana safinɛ nin waati in na a bɛ ka di waa bi naani ka sababu kɛ laɲiniw ye kɔrɔkɛ y'a accepté ɔ Fuseni fana a seginna o kelen kan aw ka wele aw k'a ka safunɛ sɔrɔ teliya la nɔgɔya la sanni wagati in ka ban an bɛ kalanbulon fo ka t'i tɔgɔ sɛbɛn kalanbulon na waa kelen ni kɛmɛ saba ani tan ni kelen i bɛ kalan i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'o sɔrɔ don o don i bɛ t'i ka kalan kɛ ni ala ka jɛ ye ka lalabi balolen to yen a tun bɛ cogo o cogo a b'o cogoya kelen na bi foyi ma falen porogramu na o foyi ma bɔ a la ni min ma fara ka baara ɲɛ kama o ma bɔ a la minnu mɔgɔ kelen minnu tun bɛ yen olu de bɛ yen k'a daminɛ mohamɛd abu nin waati na abu yakudiba ka na fuseni na ka na musaja na ka na kani na a bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka baara kɛ a cogoya kelen na ni bɛn ni kanu tɛ foyi tɛ o bɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ fuseni fo an y'a wele an ka welekan a y'a jaabi fɛn min ye fanba media ye an b'a fana fo a bɛ an fɛ yan ani ka fara fuseni taama ɲɔgɔn kan fɛn min ye bi arawuda media ani studio an tun b'o kɔnɔ bi ni ala ka jɛ ye an b'a jigiya jamukan in tɛna dan nin ma jamukan caman bɛ kɔfɛ ni ala ka jɛ ye ka aw fo k'aw bɛɛ lajɛlen barika da aw mana kɛ mali fan o fan diɲɛ fan o fan ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ lajɛlen barikada k'a ɲini ala fɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na wasalamu aleykum warahmatulahi wabarakatu